madzulo abwino amalawi konse kumene muli tabwera ndi hot current news tsiku la lero la pa 25 january 2026 ndetu khalani pomwepo kuti timve kuti kodi zikuyenda bwanji maka nkhani yakupakula misonkho ya amalawi ikuyenda bwanji komanso nkhani ya a Jane Ansah ikuti bwanji nde chonde tiyeni tikhale pompa kuti tionere limodzi
iyi ndi program ya ndimakamba kuti si program ya chibwana iyi ayi mfumu
program imeneyi kuopsa kwa program iyi nkotani Kuopsa kwa pulogalamu imeneyi ndi yoti imanena zoona zokhazokha so munthu amene amadana ndi chilungamo amaopa chifukwa chikhalidwe chathu kapena tizinena kuti maka chilungamocho chikamapita ku mphavu anthu amafuna kuti yayi ete titani titani Mm. so pano timabwera nkudzauzana zoona izi sizitithandiza Zo- zoona. zisiyeni Zo- zoona. izi zopanda pake Eh, zoona, eh.
izi amalawi akudana nazo Eh, zo- zoona. so andale sadazolowere kuti munthu aziwauza kuti izi zizi mukagwa nazo taona anzanu akagwa nazo izi phi. Mm. ndipo no i think chifukwa kugwa cho chafufumimba Eh, exactly kugwa chafufumimba eh. nde chifukwa chokuti tikata- tikapanga choncho apezeka kuti amakaniwo

kuti sinayankhulani um, ndapesa- ndapasankhwena vipi chifukwa inuyotu program ija don't underrate yourselves Mm. mmakhala mukuthandiza kukonza dzikoli so pali zinthu zina zokuti ifenso tingathe kuyankhula kwina kulikonse Mm. eh? koma anyamata ndikunena kuti muzidziwa nchonga choti muziyankhulira anthu chifukwa all we want is a better malawi and mawu amenewo anandikhuza kwambiri kuti alipo anthu ena amene amationa ngati uh, uh, atumiki atumiki ofunira zabwino dziko lino poyankhula zinthu ngati izi on a big platform like this one timakhala kunena kuti tikupanga an appeal to those in authority on behalf of the people of malawi Yes. on issues that are critical chifukwa pano sitimakamba zinthu wamba timakamba zinthu zimene zili very strategic for national development zinthu zonena kuti boma itakhala kuti yazichita ignore tikagwa ngati dziko ndiye amafunika kuti ena alimbe mtima ena ayankhule and if we happen to be uh, privileged kuti pa platform imene number one television station mm. malawi muno media station yonena kuti is the oldest media house muno mmalawi so ndi u- ndithu ndi mwayi wapadera komanso programu iyi njamphamvu chifukwa palibe wandale amene anganene kunena kuti programu iyi sinandikhuzepo in one or another kapena kunena kuti it, it, it cannot play any role it has no impact

Nafunsaso awa kuti a mcp akhoza kudabwa kuti chatibaya n'chiyani? Ndikufunsaso ine. ayi ayi pamenepo nde nde kuti asankha kutero chifukwa Chidabaya akuchidziwa.
onena oyankhula adalipo ife Izo. amene tili pa Zoona, eh. tinayankhula zambiri mmene amachita bwino timayamikira koma zambiri zimene zimalakwika timayankhulanso pano mpaka amene akutida kumene So- kumaona ngati kuti mwina ayi ndithu mwina tili nawo personal issues koma ayi ndithu so the same thing advice imene ndimene kupita ku dpp S- same advice tinkapereka ku mcp yes semu semu ndipo Ndi ndimafuna- ati- ndimafuna nditsindike pamene semu semu kuti ife maso athu amakhala ku misonkho Ezo zoona. so mcp atha kutichedwesa pano padagwa they are licking their wounds Ndi zoona. azitolera Ndi zoona. koma inuyo amene muli m'bwalo ndi amene tikujama nanu inuyo chifukwa mwakhalira misonkho yathu kumene koko so inu a dpp tiyeni tizimvana pano zoona eh. tisakangane Eh, so- tizimvesesana so- tikati zoona. izizi zikulakwika anthu amalawi ambiri akuyankhula mukakula mtima mutazuzulidwa muzasweka anzanu anasweka Say that again. Say that again. tiziphunzira mm. zitsanzo zimene zimakhala nazo moyo ndizoti tiziphunzirapo inu mukapunthwa apo mm. ndiziti hey, apali mwala naona bantha aku- ba- banda akupunthwa mm. ndizembe chonchi koma inenso ndikamapita pasoipo kumakaganiza kuti yanga ikakhala ikatha mosiyana ni ngozi za mfumu Zoona. eh. so inu a dpp mukuziwa kale inu nde tisavutikane nanu chifukwa mudali kale mbwalomo Mutaumitsa khosi amalawi adakubudulani get out ndipo muzitama mwayi kuti mcp idaphophonyesa zambiri. Idaphophonyesa mcp zambiri. idali ndi mwayi ikadatha kukhalira chinthu chimene chachi koma nawoso kulowa mmene munalowera mkulo inu Njira ndi iyi.
ndi ndi- inu anthu amatulusa mukapanda kuvo- kupanga zawo zimene akufuna anthu amatulusa ayayi ayayi ndipo panopa ine ndimadabwa kuti amafunsa kuti "Ah, tidatuluka bwanji Ah, mnatuluka bwanji simmamwetsa samamwetsa upasani mpira chonchi ka timati ka keke mu mpira Zona, eh. upasani ka keke chonchi kuti mungopondera muchonchi hu Ah, atsogoleri so mwabweranso a dpp chifukwa choti am- anthu atatulusa a dpp atanyasidwa nanu kukhosi ankati tione za nyuwani za nyuwanizo nde iyi mbolanso kubwerera kwakale ndipo tinene pano and we have said it many times here kuti this win ya dpp ulendo number 2 Yes. its not dpp Yes. its apm exactly Ta- tanena mobwereza bwereza Yes. wina asakwere pa, pa, pa, pa, pa, pa chulu eh kumati dpp Ah. anthu ankafuna anthu da ankafuna profesa arthur peter mutharika yes ndipo dpp ili mboma lero chifukwa cha chifukwa cha apm apm exactly mkulakwa kuyankhula motero pa televishoni no i think it's a fair statement of course ena amanena kuti ayi munthuyo samayenda payekha amafuna f- infrastructure ya chipani Koma tinene kwambiri kuti brand ya Mutharika ndi imene inawasuntha anthu ambiri towards kuwavotera dpp wa kuti mpakana alowenso mboma chifukwa kwambiri mm. anthu amakamba nkhani ya proven relation- leadership mm. amakamba nkhani ya experience imene a Mutharika adaonesa nthawi yawo nthawi imeneyo chifukwa kwambiri tu anthu amachita compare ndi a Chakwera anthu amene ah, kumawakhala decision making ikuwavuta izi zakuti sizikuyenda atikuyesa ma- ma- maupangiro osiyanasiyana kumakhala ngati sakumva koma mwina titabwerera konkuja mwina adadiwo atha kutimvera and poti ndi second term you have nothing to lose yeah his fin his final term you have nothing to lose and azikhala kunena kuti sakunyengereranso munthu ayi chifukwa kumbukira inalipo nthawi ina yake imene adadiwa ankafuna kusiya ndingoti adasiya kumene Eh. eh? Eh. and mukumbukira kuti dpp ina, ina, ina, it was all over the abele place phiri a- adakhala pa mpando nduu Ehe. dzulo dzulo Yes. amanena kuti tidachita kukapempha Yes. ndipo tathokoza a profesa gertrude mutharika amayi akunyumba kuti ndi amene adati- adati- ad- a- a- apovomera chifukwa a- a- amayi akananena kuti ayi ine amunangawo ayi so kungogwirizana nani Yeah. kuti adachita a- ankakanira eh proceed ya ankakana ndithu and nthawi imene ija ine ndimakumbukira anthu akumakamba kuti even a dpp amene Mm. ankati ifeyo basi ino ndi apa nde sizikuonekanso tsogolo koma atazabwera panazabwera ka movement kena koma adadi ayimanso Ayi- ka- kaoneka ngati kachibwanabwana kenaka iya it gained ground and mungati mukumbukira inalipo nthawi yoti even a apm eni akewo sankafotokoza bwino bwino he was not coming out clear kwambiri kenaka he came out clearly ndikunena kuti ayima And tinaona momentum and dpp ija ikubwera limodzi kuimanga ndithu limodzi mpaka kufikira kuwina chisankho kulowa mboma so uh, to give credit kwa uh, P- uh, uh, mutharika sikulakwisa Eh, sikulakwisa. Ayi.
Ayi. yeah i think kuti timalizitsepo poti tili ndi nkhani zingapo zoti ti- tinene for me this was a competition between a chakwera ndi a apm zipani zawo mutati muone malo ambiri maphungu awo because anthu timapanga measure strength ya chipani by the number of mps that we getting so you would see kuti malo amene even mcp imawina phungu ndi mavoti ochuluka ikafika pa president anthu amapereka mavoti anthu omwewo amene asankha phungu wa mcp Mm. ikafika pa mavoti pokhapa amati iya apapa ayi Pa- amapereka pa mavoti president. kwa apm Okay. so you would see look at the pattern i mean in there i was, I was paying attention to what was happening i was like ah how, how can this be These people are saying we are okay to have a member of parliament for MCP, to have a member of parliament for UDF, to have a member of parliament for whatever, but when it comes to the president, we want APM. So it was for me more or less like Achakwera and the IPM and not MCP and DPP. Okay. That's why you see kuti they maintained mina positions awo bwino bwino kumene amawinako. Yeah. Koma pa president baja mkulu kuti amoyo ndi amachaya kugwetsa.

numbers ndame amanena ma numbers ambiri akanena kuti ndi uyuyu it means kuti inuyo sadakukondeni pa zifukwa zimene amayembekezera simunachite deliver so denial is part of the ujeni but if i were them i would say kodi why is it that people opted to bring back apm and not continue with uh, lmc nkhani zathu za lero amfumu ayi nkhani yoyamba ndi ya kusankhidwa kwa uh, george patrick kuchoka pa unduna um, unduna wawo uh, minister of trade industrialization zaimufolo eh, zina- kuna kucha- kuna Tourism. cha- Tourism. eh, Tourism. eh, Tourism. eh, tourism. Tourism. Tourism. Zimafollow. Ehe. kuchoka pamene kuja ndikukakhala wamkulu wa banki yayikulu ya central bank imene reserve bank of malawi ndiye pali zokamba zambiri kuti kodi pamene asankha kukhala kumeneku ndikuti a Mafuta Mwale ndikuti achosa eti amene anali a gavanala chabwino mwina kumeneko tamvesesa koma nanga position yawo imene ya uministala ndikuti is he still minister ndi anthu ena akufunsabe kodi why didn't government clarify kuti atiuze bwinobwino kapena ch- chimene chikuchitika kwenikweni nchani chifukwa machenjezi akuoneka kuti achitikapo angapo yeah Ithi- within the first three months of or four um, akuna machenjezi amene what do they mean to us uh, kodi tikhale ndi chikhulupiriro chotani a pamene leadership ya a Mutharika ikupanga machenjezi amenewa. Komanso pali nkhani ina imene tikukamba za ma allegations of abuse of funds at the uh, Greenbelt Authority kumeneku kwamveka ndithu mphekesera mphekesera zake zochita kupanga zopereka mantha zopatsa mantha manambala a ndalama kumawona kuti kodi zongopeka kapena nzoona ndalama zokuti anthu amatenga ulamuliro wapitawo kuchoka ndithu Greenbelt uh, authority ulamuliro wake uti?
umene wacho- wachokawo O- wa mcp Ehe. okay Eh, ndiye pali kufufuza kumene kuchitika koma ndithu ziduswa zikutifikira koma kumati ukaziona ziduswazo nkumanena kuti oko Zopatsa amalawi mantha, zopatsa mantha. tiphunzire zotani if we are not saying uyuyu wapezeka kuti ngolakwa ayi koma tunena kuti what are the lessons kuti kodi tingatani kuti nkhani iyi yomapakula ndalama za boma misonkho ya aMalawi mkhalidwe umene uthe amalawi pamene Tikudikira kuti achoke ku break, tiyeni tione nkhani iyi imene yachitika mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani iyi ndiyomvetsa chisoni chifukwa chakuti mmodzi mwa anthu okhala mdera limeneli ataya wataya moyo wake Chifukwa cha mvula imene yawononga zinthu zochuluka kwambiri. Tiyeni tiwerenge tione kuti kodi zayenda bwanji. Nkhani yathu yachokera ku Times 360 Malawi. Akuti munthu mmodzi wafa pomwe anthu 97. achoka mnyumba zawo kamba ka mvula ya mphamvu yomwe inagwa dzulo mdera la Chinsapo mu mzinda wa Lilongwe. Anthuwa omwe pakadali pano akusungidwa kaye pa sukulu ya sekondale ya Chinsapo, ataya katundu wambiri yemwe waonongedwa kamba ka mvula ya mphamvuyi. Mkulu wa nthambi yowona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya DoDMA, a Wilson Moleni, Akuluakulu ochoka ku khonsolo ya Lilongwe, akulu ena a boma lero anayendera anthuwa. Pakanali pano, anthuwa apatsidwa zinthu monga mpunga, nyemba, zofunda ndi zina kuti ziwathandize mnyengoyi. Amene watilembera nkhani imeneyi ndi Jimmy Chazama. Eyetu akutero Amalawi kuti anzathu miyoyo yawo yasautsika pa nyengo imeneyi. Ndeno tiyeni tioneko ma comments awiri atatu. Ena akuti ah, God have mercy. very bad ena akuti sad ena akuti esh my ghetto ena akuti so sad eyetu amalawi zosakhala bwino chifukwa kuti
ngati zili zoona akuti waposa cashgate-tu Eh, ndalama zimene akuti ndalama zaketu zaposa cashgate ah ndalama zambiri Ukamaona ma payment Eh? amene wa wa mfumu is just the ka tip of the iceberg that we're looking at is very scary ndizoopsa kumaona Ndizoopsa, eh.
tikhoza kumalipirana ndalama zimene izizi popanda dongosolo Zo- bwinobwino zoona, eh. so no i think uh, timalizira ndi Yeah, yomaliza Ehe. ndi ya uh, first vice president uh, first vice president uh, mukumbu- mukumbukira kuti apart from udindo wawo anawapasaso ntchito zingapo panali ntchito ina imene amayenera kuti aziyang'anira nkhani yokhuzana ndi dodma kapena kuti ngozi izi zimachitika mwazizizi ya ah, kuti aziyang'anira ndithu zimene zija komanso ayang'anire nkhani zokonzanso kayendesedwe ka ntchito za boma public service reforms anali ndithu ntchito zimenezi on top of office yawo koma zikuoneka kuti ntchito zonsezi ziwiri panopo zachosedwa mu office yawo nawonso anayankhulapo nde tifuna tiikepo mulomo Eh, tiikepo kuti mulomo. kunjako Eh, amalawi akuti eh, chani zoona. kodi tiziwerenge motani zimene Zo- zikuchitika zoona. nkhani yotere tiyambe ndi inu ah, angoni wawo
zokwenda bwana uyu wachoka straight kuchileka
udali wowawa wale udali waukali
ndinapendina angoni wawo
ampenda vii ampenda vii

Ah, aujeni ah, george partridge Mm. adasankhidwa ngati nduna yoona ah, za malonda ah, za tourism komanso industrialization Industrialization. chanchani so ah, amenewa ndikukumbukira mmene amawasankha ah, president mutharika adafotokozapo kuti mkulu ameneyi ndinakumana naye ku america ankapanga presentation yake Ku England. ku england sorry i Yeah. beg your pardon yes ku england ankapanga presentation yake i was like ah kuti tili ndi amalawi odziwa choncho because anthu ankadabwa kuti a partridge atulukira kuti Exactly. so ankaena afotokoze kumene anakapeza now anthu timawadziwa a partridge ngati munthu wa banki iwo agwira ba- ntchito yawo ku banki ya national nthawi yayitali imene anali mkulu wa banki imeneyo zaka zambiri nde atapumula kumeneko ndimene adazapita no ku ujeni Ku press, the press, corporation yeah. kumeneko si- sa- sa- sadachokeko bwino However sadachoke bwino. Ah, sadachoke bwino.
Kuli zosumiranasumirana. Oh, kuli nkhani zimene za za- zokhuza iwowa eh. Eh, baje iwo ndi anzawo ena awiri. Okay. Ankadandaula ati sada sadachotse bwino. Okay. Now, chimene anthu akukambirana kwambiri ndi chokuti anthu i think sakudabwa kuti kuti a george partridge asankhidwa bwanji kukhala a reserve bank governor anthu sakufanga weko komana anthu akunena kuti kodi ndiye kuti iwowo apitilira kukhalanso nduna? Now ndiyankhe pawiri pokuti anthufe titha kufunsa yes its allowed its like mwina munthu inu ndine pepani amfumu eti ndi anthu okwatirafe inu ndife Mwakwatira? example ndifuna kupereka ine anthu okwatirafe Oh, ndiye awa isawakhudze.
Ndiye asakhudze. Okay.
Yes, zipangani.
Tili ndi azimayi kunyumba Eh zoona.
nde titulukire izi za anthu amabanja akulu ndichokapo nde watulukira ndi wina nde madamu akudabwa kuti ah when did we divorce eh zoona eh. kodi tasiyana ndi mukhanga ndi mwabweretsa wanyu Mm, wanyuwani zoona, eh.
ine ndili pati Mm. so zitha kumvetsetseka kuti poti mwina anthu timafuna kuti tichite kunena Mm. kuti mmene zateremu ndiye kuti a george partridge asiya kukhala nduna you know anthu enafe musamangochita assume kuti timva Okay. so sometimes its good kumaganiza kuti amene angavutitsitse kumva ndi ndani timuyankhule ameneyo Zoona, eh. otherwise under normal circumstances considering kuti even a president wo ndi lawyer wa constitution anthu akudziwa kuti malamulo athu amanena kuti munthu sungakhale ndi maofisi awiri aboma sungakhale iwe nduna iwenso ukhale reserve bank governor so sometimes munthu you think kuti its obvious Okay. kuti the fact that he is now being appointed as the reserve bank governor automatically he ceases to be the minister so pali ena amene akuganiza ngati kuti ndi a ministerbe mpaka pano. yes anthu alembapo kuti this is um, akuti chani kodi kusankhidwa kwakuti kodi ndiye kuti munthu akhala ndi maofisi awiri So yakhala ikuyankhulidwa kwambiri kunjaku. Inu mukuyimvetsa bwanji? Ine, ine kumvetsa kwanga ndikuganiza kuti the moment adasankhidwa kukhala governor ndiye kuti uminister wathera pomwepo. Yeah, nd'manena kuti normally munthu ukhoza kumaganiza choncho. Eh, koma Kukwenza- pali anthu ena amene amafuna kuti zinthuzo amvetsetse bwino bwino Okay, okay. kuti muchite kuwafotokozera kuti mmene zateremu Zoona, ndiye zoona. kuti asiya kukhala anduna mwina a president achita promote poti adali ndi a deputy a ujeni kapena asankha nduna ina Okay. whatever but that's why ndinabweretsanso kuti presidentiyo pokhala kuti ndi wodziwa za malamulo a Constitutional constitution lawyer. akudziwa what the constitution says That's about right. holding two public That's offices right, yeah. I don't think we can sit here and say kuti nde kuti inu munaonapo reserve bank governor wakhalapo ndunanso kwina Ayi. kwake so that's why i'm saying kuti sometimes you just allow people kuti afunsepo kuti anthu akuyenera kufunsa but sometimes zina zimakhala za obvious yes that's what my input ya ine, ine kuyankhula kwanga koyamba kukhala kunena kuti um, nkhani ziwiri nkhani yoyamba tili ndi minister of information ntchito yawo tu ndiyo tipasa information okay komanso ku state house kuja A president alinso ndi communication desk imene imathandiziranso kupereka mauthenga aja kuno kwa aMalawi. Ine ndingopempha, kupempha kwake nkonena kuti nthawi zina tizitha kupewa unnecessary phokoso in this country powapasa aMalawi the necessary information basi chifukwa kungoyankhula I mean, what would be the problem yes ena atha kunena kuti uh, its automatic kuti ngati wapita uku ukutu ndi wachoka yeah? uh, komanso at the same time wina atha kufunsanso kunena kuti w- w- what would you lose mutanena kuti uh, uh, uh, uh, uh, george partridge is no longer uh, uh, has moved from ministry of uh, trade uh, industrialization business uh, tourism ndikukakhalanso pano reserve bank governor ya uku a, a president in this due course ayikapo minister uh, asankha minister ku ministry imene achoka Wh- what what's wrong with that so kupempha kwanga kuboma nkonena kuti tamachitani communicate kuti pasamakhale pasamakhale zoyankhula Ambigui. Sa- ehe. Yeah, that's- machiyankhula Eh, ha- kuti- ambiguity Ah.
ndigwireni
nkhani yachiwiri ndi yonena kuti reserve bank of malawi ndi banki yofunikira kwambiri pa nkhani yakayendesedwe ka chuma mdziko it's the bank that is controlling the economy now mukaona uh, appointment imene yachitikayo You can only appoint munthu amene mukumkhulupirira kuti akayendese zinthu ku Reserve Bank of Malawi. Now ine I believe kunena kuti ndekuti ameneyu a Partridge he has won the heart of the president kuwayika kumeneko. Koma chimene chikumatipasa nkhawa nchonena kuti in the last three months pakhala pali ma kusintha kwambiri ama movements ndikuti angapo ndithu amene achitika Eh? Mhm. We have seen several movements going on in this government. Mm. Kodi nkhani ndonena kuti kodi what should we make out of it? Is it kuti uh, a president aku akumawawerenga anthu and maripoti aja akubwera adi every month and pompo akumatha kuona kuti iyayi uyu I think ali better placed kukhala uko. And sakupepesa, sakufunanso kumvera zina zoti munthu asokoneze, angopanga zimene akuona kuti ndi ma appointments oti athandiza mm -hmm. to achieve his vision. Mm -hmm. Kapena mwina and alipo anthu ena amene akuwapanga disappoint kuti ah, ah uyu ndimaona ngati apapanga zakuti koma ndikumva mphekesera zotere uku kukumveka zotere nde uyu achoke uyu apite apa So whatever is happening koma zikuoneka kuti ndi action ndithu imene ikuchitika over the last three months or so Uh, kuonjezera pa zimene tayankhula zi- kalezi kwa ineyo i look at a partridge ngati munthu amene bank amayiziwa Mm. ayikhala pamwamba ndithu kuyendesa national bank and national bank ndi bank yoti mdziko muno ikoza kuima pachulu nkunena kuti tapanga zazikulu adamanga i think chinyumba chija chiofesi chawo ku blantyre kuja iwo ali mkulu wa, wa kumenekuko atha kuonesa zimene apanga so kupita kwa uh, a partridge ku reserve bank of malawi i think eh, ambiri tiyang'ana ndi chidwi kuti kodi reserve bank ikhala yotani chimene chimavuta ku reserve bank banda ndiyo kuti andale amalowererako and kukuveka malipoti kuti bwana amene analikowa amalandira pressure kwambiri a mafuta mwale yes a mafuta mwale a mafuta mwale amalandira pressure kwambiri kuchokera kwa andale lipirani uyo lipirani uyo kuphatikizapo nduna za boma Bo- bo- mo- lomwe lomweli lalowali oh so pempho lathu ndilokuti ndikukhulupirira kuti zimene za mutharika na, na look i will speculate mukhoza kundilola Eh, please please Can I? yeah, yeah, go ahead considering kuti a mafuta mwale adachoka ndi boma la mbali yawo umaziwabe ukapita ukuku anthu be- umakhalabe ndi mantha kuti awawa kundiona kuti ndachoka ukuku mmene timachitira zathuzi nde pressure imene amalandirayo it was difficult for him to fight to say no musandipase ma instructions angasama amaopa kamchere kuti mwina amene akunditumawa ndikakhala kuti ndikupanga zimene akundiuzazo nditha kusunga kamchere like i said um, ndikuziwa kuti zomwe ndikuyankhulazo zili ndi umboni wache koma i cannot say beyond that Okay. now a mutharika ngati zimene zidafika mkhutu mwawo aona kuti ndiikeko munthu wokuti mwina mwake anthu sangamamuopseze samuuza zina zache ayi so in one way of closing that i believe mmene akupita a partridge umo akuzi akuyenera kuti adziwe Because nduna zambiri zikhoza kundivomereza apapa kuti zimalandira pressure kuchokera kwa anthu amene akudikira ma payments awo. Kuti tatitengereniko ka ka invoice kathuka tawauzeni atilipire. Ena nkumafunsa kuti "Ah, mukubwera kwa ine nduna chifukwa chani? Kuti azanu ndikumapasa zikutheka. So a partridge being a minister, mwina nawonso zinawafikira mkati wa The levels that Now we that are is going collecting there, from the- fully aware kuti the umakhala industry that pressure will from come here. politicians. He need to go there and defend that and make sure kuti if this economy has to move pakuyenera kukhala munthu olimba mtima kumakana zinthu zina zake kuti that payment i will not pay why are you putting pressure on me to make that payment so for me if this is one of the reasons why he is going there he needs to understand the interference imene imakhalapo yes afumu
ndiye kuti a mafuta mwale ntchito yatha

Okay, chabwino.
Eh, ati, nde- Pachiwiri paja. eh, pachiwiri paja. Eh, eh. nanga ndiye munthu ungafike pamwamba kumakubwezaso Ah, sizingatheke. sizingatheke Okay. so mmene timanenera zokuti kodi ananenanso angoni akuyambirira kuti kodi ndiye kuti amafuta mwai pano apapa amafuta mwai sa- si governor-nso a reserve bank of malawi Okay, A atulu- Reserve Bank- atuluka ku Reserve Ai, Bank. eh, ah, ngati apezere chochita timva nimodzi kuti so pano mwina boma lola apezera kwina kwake kuti akatani akatumikire kumene koko sometimes amangokhala phe imakhala kuti mwina basi ah, kaoneni zina

ku- kuti a- a deputy chiwo adziwe pressure imene ili imene momo Yeah. Ah, tinkanena mu last program kuti ah, a Mathanga kuti amaziwaziwa za forex Izona. china chimene adapite kumene koko ndi makadi akadavutabe Mm. tswe uja timanena uja Eh, tswa. akuvutabe Tswa. tswa Eh, tswa tswa. akuvutabe can we please Mm. find solutions to this problem kuti tikamafuna kupita kukacheza kwa neba kapena pa Mozambique-pa tizi tisamachite kukachita kuchonderera Zona. kugwira mwendo wa bank manager please chonde ndiikireni kakawani 1000 kapena kauje ka dollar tikameko so can we fix to make sure kuti usada akuuza kuti takuyikira ni mwa- mwakuti Eh. ukafika umene kuja Ndinu. kuti eh ndiye ine munali bwino eh nali bwino
ife bambo ta- tachoka ku bank Eh. ah basi tili bwino tili bwino Yes. kafika umene kuja bambo

amalawi nkhani ndi imeneyo maganizo anu ndi otani tapangani like komanso subscribe zikomo kwambiri chifukwa choti munali pompo kuonera komanso kumvetsera zikomo